chakpi
n'oge gara aga n'otu ehihie dị nnọọ jụụ n'obodo ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ niile bi n'udo na nkwekọrịta mana n'ehihie a ihe dị iche mere nke gbanwere ihe niile n'ehihie a ahụhụ ọcha nọ na-akọrọ ezinụlọ ya maka emume iri ji ọhụrụ ọ gara n'ikwu nne ya ji ruru n'ikwu nne m hacha ka ụkwụ m na aka m
ahụhụ ọcha etipụ mkpu n'obi aṅụrị dịka o welitere ụkwụ ya na aka ya iji gosi nkọwa ya
ka ọkụkọ nọ na-atụrị nri dasachara n'ala n'ụlọ ekwu nwunye ahụhụ ọcha jụrụ onwe ya na mgbagwoju anya.
Ụkwụ na aka ahụhụ ọcha hakwanụ otu ole.
Ọkụkọ ewelie isi ya ma jụkwa onwe ya ọzọ.
Ọ dị egwu o. Ọkụkọ adapụ n'ọchị chịwa chịwa. Chịwa. ọkụkọ chịgidere oo chefuo onwe ya nke na ọ maghị mgbe o ji ọnụ ya tụrụ ọkpụrụkpụ ọkụ icheku ya etie mkpu ma tikapụ ọsọ tikatika gbagawa n'azụ ụlọ ekwu ebe nwunye ahụhụ ọcha kọrọ ede iji chọọ ihe ọ ga-eme maka ọnụ ya na-achọ ịgbụchapụ. shoo ka a nụrụ dịka ọkụkọ sunyere ọnụ na mmiri nọ n'elu mpoto ede ya ekutuo ume mana otu anwụnta beere n'elu mpoto ede ahụ feliri ozugbo ahụ tie Gịnị ka m mekwara n'ọkụkọ o ji chọọ irechasị m nku? Aga m eburu otu ibe nku nke a fọrọnụ gbapụ ọsọ ndụ tupu ihe buru ụtara abịa burukwuo ofe.
vum anwụnta efere vuu Febanye n'imi ehi nọ na-atara ụwa ya ahịhịa. Ehi amaa imi marara marara, ihe ọ mapụtara bụ anwụnta. Ehi etie, Chai!
Ewu ataa m igu n'isi. Anwụnta! ya bụ na i nweghịzi nsọpụrụ nke n'ifebanye m n'imi ebee ka mma m nọ ka m gbubie gị abụọ
ehi amịrị mma gbuo mana anwụnta efepụlarị kamgbe ihe mma ehi nwetara bụ agwọ nọ n'akụkụ aṅara anwụ wee gbubiri agwọ ọdụ Agwọ eleli anya hụ ehi ka o ji mma, ya etipụ mkpu. Anya dịrị m na nta o, agwọ ogbugbu ka ehi chọrọ igbu m.
Agwọ agbapụ ọsọ ndụ ma na-eti. Chi okike abịa ma chewekwa m o, na amaghị m onye iro m o.
Ka agwọ bu ajọ ọnwụ agba ọsọ ndụ ya n'elezighị anya ebe ọ na-aga. Ọ maghị mgbe o ji gbaba n'ọnụ ewita. Ka ewita hụrụ agwọ na-enweghị ọdụ ma bu ọbara gbabatara n'ọnụ ya, ewita etie. chei ihe ka nte abịakwutere nte n'ọnụ gịnị ka agwọ bu ọbara na-enweghị ọdụ na-eme n'ụlọ m ewita agbapụ ọsọ ma na-ekwuru onwe ya onye iro gba aka ọ na-agaghị enweta m taa dịka ọ gbara ọsọ banyewa n'ikpa a e nwere otu enwe nọ n'elu aracha ụtụ Ka ọ hụrụ ewita, ya etie,
Anya m ahụla ntị m o! Chai! Ụmụ anụmanụ agwụla. Ya wụọ jam jam n'elu osisi, n'elezimaghị anya zọrọ ngalaba osisi kpọrọ akpọ. Tai! Osisi agbaa. daa n'ukwu mgbada dị ime nọ n'ukwu osisi ahụ mgbada etie
ewu onye ka m mejọrọ chọrọ ịgbajichakwa ukwu m fọrọ afọ ka o leliri anya hụ enwe ka ọ gba ọsọ aga ya onwe ya gbapụkwara ọsọ nke ya ma na-atụle n'obi ya amaghịkwa m oge o bidoro sewere mụ na enwe nke na ọ chọziri ịgbaji m ukwu m ji amụ nwa taa na echi
ka mgbada na-agba ọsọ na-ajụ ọnwụ Ọ maghị mgbe o ji gbaga ebe ọkwa yiri akwa zọwasịa akwa ndị ahụ. Akwa ya a zọwasịrị wutere ọkwa na mmụọ ọkwa akwaa akwa n'obi mgbawa.

anyanwụ zachapụrụ n'anya ozugbo ahụ anụghị ube ihe ọbụla ebe niile dere ka iyi oke ọchịchịrị dakwasara obodo ụmụ anụmanụ. Chi ejighị eji, chi abọghị abọ, naanị ọchịchịrị na iru uju. Akụkọ ka na-abịa n'agba nke abụọ. Eji m n'aka na akụkọ anyị masịrị gị. Biko, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme n'ebe a masịrị gị, debanyere anyị aha gị, tinyere anyị aka ma nye aka tụsaa ozi a. Agba nke abụọ nke akụkọ a na-abịa. Eji m n'aka na ị gaghị achọ ka ọ gbalahụ gị. Biko, nọrọ nso ka ị nwee ike iso na azụ ọnụ mbụ ga-aṅụ mmiri ọma.